igbo mụrụ nze mụọ ọzọ biko ebe anyị nọ n'ụbọchị nke taa bụ na iyi omenụkọ n'okwu bekee ebe a wụ omenụkọ briji mgbe m bụ nwata m na-etolite gbaa ebe a emere ka m mara na agbara mmiri n'ebe a ekweghị ka arụ ma mmiri a ọ ihe m vu n'obi too ihe m kwere arụta okwu aka bụ la ọ dị ọtụtụ evuvo anyị na-evu ala igbo ndị igbo na-akwa onwe ha emu ọ na-ewute m na m pụta m ahụ ebe onye igbo nso onye Rome na-akọjọ ala igbo onye igbo so onye England na-akọjọ ala igbo chefuo na ala niile ndị Rome rụrụ chọọchị na ala igbo na onweghị nke ha zụrụ azụ na ọ la efu ka ndị nna anyị ha na-akọjọ nyere ha biko ọ bụghị isiokwu m bịa nso isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ebe ike onye igbo dị ebe chineke dosere ike onye igbo n'igbo la-akpa ike n'igbo wụ nke a wụrụ nke a ọ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka chineke kere igbo nji ike ndị Igbo dosara ndị Igbo biko okwu a dị omimi a ga-atọ ya atọ ka ngwugwu ụgba mana tupu anyị atọ okwu a ka m gọọ ọjị a sị na mgbe m na-etote a kọjara agbara mmiri n'ebe a na o kwe ka arụ ma ụzọ a mana o doole m anya dịka mmadụ wụ ee na ihe ndị nna anyị gwara anyị wụ eziokwu na mmadụ wụ njọ ala biko eji m ọjị n'aka ndị nna anyị gwara anyị na ọ wụ ọjị ka eji akpọtu chukwu eji m ọjị n'aka n'ụbọchị nke taa bụ eke ọpara ụbọchị a sị m eke nke taa ya ketara anyị ife ọma hmm, ọbasi dị elu chukwu okike abiama anyị ekele gị n'ụbọchị nke taa bụ eke a sị m eke nke taa ya ketara anyị ife ọma ya kepụ uche ekwuru anyị ukwu a sị ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụna a sị egbe ya bere ugo ya bere nke sị ibe ebere asị ka nku kwaa ya a sị ka ọ kwụrụ m ya na imi arụ nwunye di anyị a sị ka ihe ọma anyị ka nka anyị ala ọzụ abam bịa tara m ọjị ndị mmiri bịa bịa taa ọjị ala olokoro mụrụ m bịa bịa taa ọjị ala ụmụahịa bịa bịa taa ọjị ala ikwuano bịa bịa taa ọjị ala amizi mụrụ m bịa bịa taa ọjị ndị ichie nọ na be nna m dolo ka mechi chim doja gbọdo eze mgbe deriri ji wede ọchụ obu dọchụ ụlọ we de nkem de nkem ọdọ dokotiwe doriri wede ugwu mmụọ we dotikiri wede ọjọ ọgụ we ọ bụ epepụ kwesị onye amụrụ ya mụta ibe ya asị m ndị ichie ndị ichie na mmiri niile dị n'ala igbo unu biko hụtara anyị ife ọma na ụnụ agba agba agbaala aka ebe a sị na ndụ ndụ nka nka a sị n'ụzọ nke ndụ anyị ga-abụ ihe na ihe ọbụla tiri aka kwa ụbọchị na ọ ga-ịma mma eji m ohere a na ọfọ m na-asị eke kere igbo aka na-achị steeti a bụ dibia alex chioma otti lee nụ ihe ọma o mere ebe a mgbe a na-akọje ebe a asị m ndụ dụkwa ya na ọ na-eme isi ike aka ala erie ya azụ ka ka ya lala osimiri asị m ndụ dụkwa ya na eke mana orie mana afọ mana nkwọ na ihe ọma o mere na ya ga-echefu ya a sị n'ụzọ nke ndụ anyị ga-abụ ihe na ihe ọ bụla anyị tiri aka kwa ụbọchị na ọ ga-ịma mma na ọ ga-esi n'aka anyị nwa bụ ndị omenala Igbo ihe na aha ndị ichie ọdịnala ise ndị ichie eji m ọjị la aka eji m nzu eji m mmanya eji m odo n'ihe ọma si la mmiri abịa n'ihe ọma dị la mmiri a sị ihe ọma dị na mmiri ya rukwa anyị aka mana eke mana orie mana afọ mana nkwọ anaghị akpagide ọjị ụka ashala ụzọ aba mbebe atọ ọjị na anyị n'ugbo otu site n'ime mmụọ ụnụ bịa tala eke la orie la afọ na nkwọ a sị ihe ọma ya mee nke ọjọọ ya gaa anya biko ka anyị rịọ arịrịọ tupu anyị aga n'ihu arịrịọ m na-arịọ gị dịka onye Igbo ndị nna anyị mere ka mara na ụzọ nke eji arịọta ndị mmụọ ihe na ka ana m arịọ chi kere Igbo sị ya mere ndị Igbo ebere mere ha amara nye ha ezi akọ la uche dị mma na amamihe zuru oke ka ha mata chọpụta kwenye ma kwere na Chineke abụghị ọbịa n'ala Igbo ka ihe wee dịrị anyị na mma ma na eke ma na orie ma na afọ ma na nkwọ ka anyị wee chee echiche ndị nna anyị chee echiche ala nna anyị soro ụzọ ahụ ndị ichie soro tupu ala eru anyị n'aka ka ihe wee dịrị anyị na mma na aha ndị ichie na ndị mmiri isee biko asị m na a ga-atọ ya atụ ka mgbukwu bụ asị m na isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dịka ị ga-eji ntị onye igbo na obi onye igbo mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ am mkpachukwu ojiagbọ a na-akpọ m ojiọfọ abụ m onye olokoro nke dị na ọmahịa n'ime obodo nke chineke ekelere m ọha na eze ekelere m igbo bụ igbo ekelere m ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ojiọfọ sị ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo la mma igbo mma mma nụ o a sị m na isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọrịa ahụ na-arịa dị ka onye Igbo tupu gị si n'ụlọ gị ruo ebe ị ga-azụ ọgwụ ya ị gafeele mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ga-agwọ gị n'ụzọ o nwere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Chineke dosara anyị n'ụlọ nwere nke dosara na ọhịa nwere nke dosara na mmiri ihe a niile bụ ihe Chineke ji gozi anyị ebe ike anyị dị ọ dịghị otu ndị Igbo ga-esi bụrụ mmadụ ma gaa n'iru ma ọ bụrụ na anyị amataghị na o nwere ihe dị n'ala nna anyị na o nwere ihe ha na-eme n'ala nna anyị na o nwere ihe ala nna anyị na-asọ na e nwere iwu na-achị ala nna anyị a sị m na ebe anyị nọ n'ụbọchị nke taa bụ na iyi omenụkọ ala Igbo amakakwanụ chineke gọziri anyị ọ dị mkpa ka anyị tinye anya na nke ahụ dị n'ala nna anyị nke ahụ chineke nyere anyị n'aka ma ọ bụghị site n'ihe ahụ dị n'ala nna anyị onweghị otu anyị si abụ mmadụ maka na ihe chi Chineke ji gọzie ndị Igbo dị la ala Igbo ọ kwa na mgbe ọbụla anyị mere ihe ahụ ala sị ka emee dobe iwu ala ma sọọ nsọ ala ka ọ ga-adịrị ndị Igbo la mma Ojiọfọ kelere Igbo Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asị m na obi dị m ụtọ mgbe m bịara ebe a hụ ihe a na ọ na briji omenụkọ ka anyị nọ aka la-achị steeti a dọkịta Alex Chioma Otti ọ ga-adịrị gị na mma Ojiọfọ kelere Igbo Igbo mma mma nụ